ndikulandireni apresident athu dr dalitso kabambe amenenso mukhala president wa dziko lino pa 16 september chaka chino nthawi yanga ndikawona ikundiuza kuti nthawi ili 5 o'clock komatu na mtindi wa anthu amene mukuwaonawa akhala akudikirira kuyambira masanawa enanso andiitana mwapadera andiuza kuti apresident timayembekeza kuti afike pano 2 o'clock kuti akhale ndi msonkhano ndinachita kuwalongosolera kuti ayi lero pano zimene tikupanga ndi whistle stop msonkhano udzachitika mtsogolomo nde tisanayambe china chilichonse a president mundilole ndiitane a group amaluwa kuti atilandire pamalo pano a group amaluwa zikomo

Haleluya onse. Amen. Ah, ine ndisine kuma amene ndikuimira Senior Chief Ngabu amene iwo apita kuma ntchito za kuma zina ndi kapanga check up matenda akanakhalapo kungoti mtima wonse uli pompano ndithu kuti nonse omwe mwabwera pano mwalandiridwa manja awiri chimodzimodzi apurezidenti athu takulandirani manja awiri mugwire ntchito yanu mama ndimasuka anthu onsewo afika pano mamawa ife mafumu pomwepo kudikirira inu kuti tikuoneni gwirani ntchito momasuka kuno ku lower shire timasangalala choti mukafika mubwerenso mukapita ndithu

mundilole kuti aitane a lucas mission amenewa ndi a tcheya amusika wa pano pa ngabu kuti nawonso akutulireni nkhawa zawo zikomo
bwana pulezidenti takulandirani pano pa ngabu ineyo ndine mmodzi amene timapanga bizinesi mumsika wathu wa production ndikuyimirira amabizinesi aang'ono ang'ono mavuto amene tikukumana nawo vuto yoyamba ndi kukwera kwa mitengo zinthu kumapezeka kuti ukaoda katundu lero pa mtengo wa 50000 ukabweranso mawa ukaoda ukaoda pa 80000 kotero tikupemphani apresident athu kuti mukadzalowa m'boma pa 16 septemba pano mudzayesetse kuti katundu adzatsike mtengo china ife tikuvutika nacho apresidenti athu ndikusowa kwa mpamba ife amabizinesi ang'ono ang'ono tilibe ndalama tikupempha mpamba apresidenti athu mutiganizire ndalama ya ngongole

amayi ndi abambo tikulowano mu chigawo chathu cha ndale ndeti tilowetu bwinotu program yathu ndisanaitane a district gavana athu akulawayo ndikufuna kuti mwaonetsa president athu kuti kuno kuno mwalandiridwa kwambiri

utm tsogolo lathu tsogolo lathu tsogolo lathu choyambirira ndithokoze a president kuganizira kupanga msonkhano pano komanso mwabwera ndi timu yonse akweni ali pano vice president a richard a akondi ali pano a regional governor ali pano Ndingonena mothamanga chabe chifukwa cha nthawi. Abwana pa 20 pa 16 September inu mukudzakhala president wa dziko lino la Malawi. Pamene mukudzakhala president wa dziko lino la Malawi mukumbukire chinthu chimodzi. Mu dziko lili boma lilipoli lachuluka kwambiri silikuganiza maganizo a wanthu iyayi anthu akuwasiya kufa ndi njala kuvutika ndi matenda osiyanasiyana chinanso ndi choti bwana pa 16 pompa dzathandizeni anthu awa mtima wanu wonse umene mulungu adakuyitanani nawo utm njala yavuta kwambiri pa si- pa 16 pano septemba bwanawa akadzakhala pa mpando umene uwo umene tikuwayikawo adzathe kutikumbukira mapulogalamu othetsa njala kuno malawi haleluya
zikomo kwambiri agavana zikomo kwambiri anyamata ndi asungwana ndikuchoti tonsefe amayi ndi abambo pano ndabwera kuti ndizamvere kuti kodi adalitso kabambe atipangira zotani kuyambira pa 16 september koma sitichita ubwino ngati sitayitana dairekta wa amayi alois mponda kuti nawonso abwere pano akulandireni abwana kuti nyimbo zimene takhala tikumvera mamawa kufika masana ano azimayi athuwa ngati atipereka amponda alandireni abwana

chibakera mwamba amene timagwirizana chakuti dr dalitso kabambe abwere pano chibakera pamwamba tinakambirana dzana eti mati mufuna kuona dr dalitso kabambe eti ndi awatu tabwera nawo sitimagwirizana choncho ndi amene wabwera amene akuzasintha zinthu pa 16 september ndi amene adaliwa chinthu chibakera mwamba utm utm tsogolo lathu tsogolo lathu

Amos Phiri ulemu wanu asekretari athu wa district gavana agavanesi amayi ku district ndi komiti yanu yonse achinyamata a Maxwell landirani ulemu wanu bwana zokamba zambiri ine ndilibe chifukwa anthuwa chimene akufuna akufuna kuona inuyo titabwera pano dzana tikucheza pano amatifunsa atangoona magalimoto ati mwabwera nokha kuti kodi adokta dalitso kabambe mwasiya kuti tinafotokozera kuti amenewa ali ku lilongwe akugwira ntchito zina akuti iyayi bwererani tifuna mukatibweretsere dalitso kabambe pamalo pano ndiye dalitso kabambe wabwera ali pati apresident aja abwera ali pati kwatsala miezi ingati mavuto onse aja mwadandaula kuti mabizinesi kulibe

Bwana, azimayi ali apa, ama- bwana, azimayi onsewa akudandaula, akuti mabanja avuta, azibambo akuthawa m'manyumba zolengeza, sakukhalanso m'makomo, akukhalira pabawo, akukhalira moyenda, akubwera kutada, angofikira kulowa manyumba. Ana anasiya kuona azibambo awo chifukwa cha umphawi umene uli m'dziko muno. Bwana, Zonse sizikuyenda bwana, anthu asilawa chiyembekezo chanu ndinu bwana. Akukupemphani anthuwa kuti chonde 16 September ikangobwera ku Ngabu kuno muyambireko chitukuko. Ngabu ndi tauni yayikulu ili pafupi ndi Nsanje kuti zambiri zochitika migodi ilimo kuno bwana, koma ikukanika kugwiritsidwa ntchito chifukwa atsogoleri amene alipo

Pa 16 September mukulowa mboma mukuonera anyamatawa chifukwa onsewa akwera apa bwana ndi achinyamata okhaokha amene akuthamanga pa ground akamafalitsa mbiri yawo ya ya kampeni yawo afalitsanso mbiri ya inu Dr. Dalitso Kabambe ndi mawu amenewa bwana

mumvetsere kuti kodi chifukwa chani ku utm tikumanena kuti tili ndi joka chifukwa chani ku utm tikumanena kuti munthu amene adakhale president pa 16 september ndi dr dalitso kabambe ndi atambe kulongosolerani mokuti nonse mumvere bwinobwino ndi akweni

a district gavana athu komanso ma constituency gavana athu onse agogo athu olemekezeka ndi azigogo onse atate ndi amayi maulo maulo muli gretu yadidi ili gretu Ah, ndikuthokozeni a president munafuna kuti muime pano mupereke moni kwa anthu a pa Ngabu pano koma musanatero munafuna kuti mucheze ndi mafumu ndikuyamikireni chifukwa cha utsogoleri wabwino ngati umenewo atsogoleri zaka 5 sizoona kuti tsiku la lero munthu azikayitanidwa kuti akaone nyumba ya president ah. akaona nyumba ya president aija olo ampatse 50000 igwira ntchito olo ampatse 200 igwira ntchito apresident pa 16 pano mukatenga mpando wa upresident ziyenderani mafumu anu muziyendera anthu anu muziona kuti ali ndi umphawi wotani chifukwa mukanyamulira ku nyumba kwanu zizikhala ngati kuli nyumba kumene akuchokera iwoko akuchokera nyumba zokongola ngati zanuzo anthuwo akuchokera nyumba za mavuto kwambiri mukayendera anthu kuti nyengo zawo zisinthe chifukwa munthu akakuitana ku state house kukuitana ku nyumba kwa mtsogoleri Ni mwano waukulu kukuuzani kuti munangotaya nthawi kundivotera ine ndikukhala malo abwino inu mukuvutikabe ife tizitsatira zimenezo mtsogoleri wabwino asintha nyengo za anthu ake amangire nyumba zawo ngati samanga nyumba apatse zinthu zopezera chuma chakuti nyumba manyengo zawo zidali zisinthe tikuyamikirani a president athu kuti mwafika kuno kwa Ngabu mwina anthu sakudziwa Kuti nsewu uwu munamangisa ndinu muli budget director. Dr. Dalitso Kabambe nthawi ya malemu Bingu wa Mutharika mzimu wausa mumtendere anali budget director. Nkhani ya chuma mmene mapele imayenda bwino, nkhani ya chakudya mmene chimapezeka, nkhani yona kuti anthu tizikhala ndi chuma m'matumba komanso maulimi azichita bwino ngati katundu asike mtengo sopo. mafuta ophikira komanso ngakhale nsima yomwe anthu azitha kutema kumene tikuyilirira pano kuti kale timatani timadya dziko lache la malawi liti lomwe anthu kukhala pa mpando ena kumadya ena osamadya dziko lache la malawi liti lomwe komanso si msewu okhawu munamanganso msewu mogwirizana mmene mukuwalangiza president bingu mutharika mzimu wause mutendere

anthu m'matumba mwawo ndalama zinalimo lero ndalama mulibe tikapisa m'matumba mwa azibambo tingopeza muli mchenga okhaokha mulibe china chilichonse azimayi ifeyo timadikira kuti mwina abambo ayiwalirepo akangoyiwalirapo timasakasaka trauza imene anavala iyo kuti ayiponyera pati ndipo timadikiranso kuti akamavula timangoyang'ana chambali kuti kodi trauza ayiponyera pati

pamtengo osika mtengo lerolo nirma tingosamba ngati ubatizo opanda sopo tingoviikidwa basi chifukwa cha umphawi inu amene munapangisa kuti ngakhale mafuta ophikira asike mtengo amenenso munapangisa kuti mafuta manjinga za moto mafuta magalimoto akhale osika mtengo ndinuyo ndipo ngati ineyo kumagawa chakudya kumagawa ndalama kumapereka ku mtundu wa malawi

koma akuti aja amatichitira bwino eh, restaurant itha kukhala restaurant yophika bwino kwambiri ndikumachemerera kuti eni ake a restaurant iyi zakudya zawo zimakoma koma amaphika ndi iwowo ngati amaphika ndi munthu wina eti amene tikuwachemerera aja lero kuti koma bola akanakhala akuti akuti aja ntchito zawo zinaoneka bwino chifukwa cha dr dalitso kabambe

sindingalole apurezidenti ndikakhala purezidenti kuti anthu alime fodya anthu alime nyemba anthu alime mtedza anthu alime thonje nde kuti azungu abwere kuno aguleso mochipa zili bwino kumalawi kuno anthu amatigula fodya ndi azungu azungu akugula fodya ochipa pamaso pa purezidenti

timati tikuthokozeni a president chifukwa chobwera pa malo ano ndipo tikufuneni zabwino zonse ifeyo mulungu amatikondera amaona ngati atifafonya amaona ngati atikhazika pansi amaona ngati tatha tinali ndi president wathu wachinyamata chinamkomera mulungu kuti amutenge kanali munthu kanali mulungu

Dzuwa lowala labwino lafika kuno kwa Ngabu ndi Dr. Dalitso Kabambe UTM moto Right. I think it is time ndimafuna ndiwalandire a President athu kuno kwa Ngabu, a President takulandirani ndi manja awiri, komanso ndimafuna ndikapereke ulemu wapaderadera, kwa Dr. Patricia Kaliati Akweni amene angomaliza kulankhula pano. Director of Operations athu landirani ulemu. Ndikaperekenso ulemu kwa Regional Governor athu amene ali pompano. Mayi Mponda, Director Amayi landirani ulemu. Ma Director athu, a District athu kuno District Governor landirani ulemu wanu. Munalankhula bwino landirani ulemu. madirectors ena onse amene ali pano achipani ku constituency ku district ku region landirani ulemu ndikuona madirectors a youth ali pompano komanso ndikapereke ulemu wapaderadera kwa inu azimayi athu landirani ulemu nyimbo zabwino tikumva landirani ulemu kuchokera pansi pa mtima wanga ndikaperekenso ulemu kwa gogo amene ali pano amene akuyimira T/A Ngabu landirani ulemu ulemu winanso ukapite kwa azigogo ena onse amene mwatidalitsa ndi kufika nawo pamalo pano koma ulemu wopambana kwambiri ndikakupatseni inu azibale athu amayi ndi abambo amene muli pano anyamata ndi asungwana Landirani ulemu ndikukuomberani m'manja kwambiri zikomo kwambiri zikomo kwambiri pokhala nafe kuno kwa ngabu ine ntchito yanga yayikulu imene ndili nayo madzulo ano ndi kuwapempha apurezidenti athu kuti akulankhuleni ndi ntchito yayikulu imene ndili nayo koma mundilole ndisanagwire ntchito yowapempha apurezidenti kuti akulankhuleni ndigwire ntchito ziwiri ntchito yoyamba ndiyonena kuti ndimafuna lero ndilandire akuluakulu a chipani cha malawi congress party amene abwera ndi anthu okwana 300 kulowa chipani cha utm mundilole pali akali pano ndiwalandireko mayi elina kamanula amene anali governor wa mcp ku dera lino ku constituency kuti abwere pano tiwaveke nsalu ya utm ndipo akuimira anzawo mayi tabwerani kuno

bambo amon watson amene anali chairperson wa chipani cha dpp kuno abwerenso pano mutawira wakhala takulandirani ku utm watatsika ndimafuna ine ngati vice president wa chipani cha utm kuno kumwera ndiwalimbikitse ena onse amene ali mamembala a zipani zonse zimene afuna kubwera ku utm tigwira nanu ntchito bwino limodzi tipanga ma areas abwino ndibweranso ine ine ndi aku region kuzagwira ntchito yokulimbikitsani pali zinthu zitatu zofunika kwambiri zimene ndimafuna kuti mudzimvesese ndizoti ku utm sitiopa ku utm sitifooka ku utm sitifooka so utm sitani utm sitani utm sitani sitiopa sitifooka sititopa and ena nonse amene mukufunanso kukhala mamembala a chipani chathu cha utm zitseko zathu ndi zotsegula. Ineyonso, ine ndifuna kudziwa mavuto ndi zina zimene mungakhale nazo zokuti mukonze. Zimenezo mulankhula ndi aku district, aku constituency, aku region, tilipo tigwira ntchito limodzi. Kumveka zimenezo? Chipakira mwamba, chipakira mwamba. UTM! UTM! Tsogolo lathu? Tsogolo lathu? tsogolo lathu zikomo kwambiri ndipite gawo lachiwiri gawo limene ndimabwera nalo lachiwiri azibale anga ndilonenera kuti mumvetsetse kuti ife ngati amalawi tili m'mavuto osiyanasiyana mavuto amene awonso alipo kuno kwa ngabu koma ndi mavuto ochita kupanga ndi mavuto opanga ndi anthu andale chifukwa mavuto amenewo ife tikakhala ndi njala anthu amandale amafuna azitigwiritsa ntchito kuti tizikawapempha zikumveka tikakhalanso ife kuti sitikugwira ntchito tili pa ulova anthu andale amafuna tikawapemphe chifukwa ife tili pa ulova tili m'mavuto ambiri kuno kwa Ngabu shuga wokwera mtengo Mafuta ozola okwera mtengo, chakudya sichikupezeka, muzipatala mavuto okhaokha ndi zochita kupanga. Mulungu wakumwamba anatidalitsa ife dziko lino ndi zinthu zochuluka. Anatipasa nyanja, anatipasa mapiri, adatipatsa nthaka yabwino. Adatilenganso ife anthu ochuluka kuno oti atha kugwira ntchito zosiyanasiyana zotukula miyoyo yathu. komanso zotukula dziko lathu. Mmene timabwera lero mmawa masana uno ndi a president athu timayang'ana zinthu zochuluka zimene mulungu watidalitsa nazo and iwo a president akhala kukulankhulani posachedwapa kumakulongosolerani bwino ndondomeko zimene azapange kuti miyoyo yathu itukuke tikumabwera kuno kumsika pano ndipo tikayala katundu wathu pa msika kukumasowa anthu omugwira omugula katunduyo chifukwa ndalama tilibe anthunso amene agulisa katundu akumapita ku nyumba atalephera kugulisa katundu awo mabizinesi athu akulowa pansi miyoyo yathu sikudziwika kuti tikulowera kuti koma tadala tadalitsidwa chifukwa tili ndi mtsogoleri amene akudziwa kumene tikulowera Dr. Dalitso Kabambe adatengapo gawo lalikulu kuno ku Lower Shire ali budget director kugwira ntchito yokonza nsewuwu kukafika nawo ku Nsanje akudziwa kumene ndalama zokonzera nsewu umenewu zinachokera mmene timaudutsa ukuonekanso kuti nsewuwu ukufunika kuukonza ende anthu amene angathe kuukonza nsewuwu ndi amene akudziwa kumene adapeza ndalama zokonzera nsewuwu. Utsogoleri ndi wofunika. Ndikumanena pafupipafupi, ndimafuna ndibwerezenso mawu amenewa kuno kwa Ngabu kuti inu mukatenga mikango kukhala kumbuyo ndi kutenga nyama ya mbuzi kuisiya patsogolo kuti itsogolere mikango, mikango yonseyo imasanduka mbuzi. Ndikunama kapena? Komanso mukatenga mbuzi kuziyika kumbuyo ndikutenga mkango umodzinso kuusiya patsogolo mbuzi zonsezo zimasanduka mikango chifukwa cha mphamvu ya utsogoleri si choncho tsopano ife tizitenge tonse amene tili kuno kuti ndife mikango ndife othekera kupanga zinthu komanso tikufuna tipeze mkangonso oti utitsogolere dziko lathu kuti zinthu zimene mulungu anatidalitsa nazo tikagwiritse ntchito ndikukakweza miyoyo yathu kupita patsogolo zikumveka nde a dr kabambe akulongosolani bwino ndondomeko zomveka bwino ineyo sizikhala bwino kuti ndilankhule mopitirira muyezo chifukwa kuno nkwathu kunoko mmene kuli kwathu ndikhala ndikubwera kumapanga nanu misonkhano yosiyana siyana komanso ndimafuna mudziwe ichi kuti dr dalitso kabambe amene ali apawa adapanga maphunziro awo ofanana kwambiri ndi malemu dr bingu wa mutharika anapanga economics economics ndiyoti akatswiri oyendesa zachuma akabambe anapanga maphunziro oyendesa zachuma komanso kuona kuti chitukuko chikuyenda bwanji Tsono pano tadala chifukwa tili ndi mtsogoleri amene akuona za chuma, tili ndi mtsogoleri amene akuona za chitukuko, tili ndi mtsogoleri amene siwagwira mboma nthawi yaitali akuziwa batani yogwira, akuziwa kuitseka kwake, akuziwa kuitsegula kwake, kuti miyoyo yathu yatonsefe ikapulumuke. tikatukuke anyamata amene akusowa ntchito akawathandize atsikana amene akusowa ntchito akawathandize azibambo amene sizikuyenda akawathandize azimayi akawathandize dziko lathu likatukuke tonsefe tikatukuke zikumveka azibale anga ndikulankhula zomveka bwino bwino mvemvemve tandiombeni mmanja ndikhulupirire mundilole padakali pano chifukwa cha nthawi ndiwapemphe dr dalitso kabambe mwana wa abambo a njati pa mtunda apa kuti abwere akulankhuleni mnyamata amene wabwera pano kuzatithandiza kuyendesa chipani cha utm mtsogoleri wathu wa utm ataphedwa ku chikangawa Mulungu watidalitsanso kutipatsa mtsogoleri wina kuti tikwaniritse zimene mtsogoleri wathu adasiya zokuti Amalawi miyoyo yawo ikatunguke ikatukuke. Dr. Kabambe, ino ndi nthawi yoti muwalankhule anthuwa alankhuleni bwana zikomo kwambiri.

utm tsogolo lathu tsogolo lathu tsogolo lathu choyamba ndipereke ulemu kwa inu olemekezeka dr patricia kaliati amene muli advisor mu ofesi ya president wa utm ndipereke ulemu kwa inu a vice president athu akuno olemekezeka bambo makonde ndipereke ulemu kwa mamembala onse a central committee komanso a nec amene muli pano ndipereke ulemu kwa regional governor a director amayi a director anyamata ndi makomiti anu onse amene muli pano ndipereke ulemu kwa district governor ndi makomiti anu onse a constituency governor ndi makomiti anu onse ndipereke ulemu kwa mashado onse amene muli pano ndipereke ulemu kwa alendo amene tangokulandirani kumene kulowa chipani cha utm komanso ndipereke ulemu kwa inu a senior group amene mwayimira agogo mkabu ati atwa mkabu zikomo kwambiri pokhala nafe pano moni nonse muli bwanji ayi inenso ndili bwino ndikuthokozeni kwambiri kuti mwatidikirira ife mmene timabwera kuchokera ku Blantyre takhala tikumangoyimitsidwa malo onse anthu kumakumana ndi ambiri kumatiyimitsa ndi chifukwa chake tachedwa kudzafika pamalo pano koma ndikuthokozeni kwambiri chifukwa mwatidikirira mpaka na nthawi zino pa ground pa chematu eti pa ground pa terera eti ndiye ndikati pa ground mundiyankhe kuti pa chema tamvana kachiwiri ndikati pa ground mundiyankhe kuti pa terera tamvana pa ground pa ground ayi mulipo anthu ambiri mufuule kwambiri koyamba munene kuti pachema kachiwiri muyankhe kuti paterera tagwirizana pa graundi pa graundi ndizoonadi pa graundi pachema pa graundi paterera zinthu zakwera mtengo kwambiri ndinamva chisoni nditabwera milungu iwiri itatu yapitayo chimanga mpaka natimagulitsa kapu 1000 kuno anthu akumapezeka akudya zina zake zosakhala bwino chifukwa cha njala. Njala yavuta kwambiri chimanga ku Admarc sichikupezeka. Amene ali ndi chimanga akumakachigula kutali kwambiri, akumakachigula pa mtengo wodula ndi anthu ambiri lero asowa chakudya, njala yavuta kwambiri. Anyamatanso ntchito alibe, ambiri ali ma certificate koma ntchito alibe. Anthu a business ambiri nawonso mabizinesi awo sakuyenda bwino akumakaoda zinthu pa mitengo yokwera komano akumagulitsa anthu oti alibe ndalama ndiye mabizinesi ambiri apotera mabizinesi ambiri alowa pansi sizikuyenda na mabizinesi ma school fees akwera kwambiri anthu ambiri akuvutika kutumiza ana awo ku sukulu kuti ana awo akhalebe ku masukulu zikuvuta kwambiri muzipatala mankhwala mulibe komanso msewu ndi waonongeka pa ground pa terera pa ground pa chema zinthu sizikuyenda zinthu zakweratu mtengo eti tamandi yanga ali ndi mphamvu zinthu zakwera mtengo zakwera mtengo ndendikatchula chinthu muziti chakweratu eti mukuopa muyankha kuti chakwera muyankha ndiyambe kutchula ndiyambe chimanga chakudya chovala chakwera chilichonse chakwera ndi ndani Pa business pa business munthu akalephera ntchito mmantani? Pa nyumba munthu akalephera ntchito mmantani? A Chakwera atani? A Chakwera atani? A Chakwera atani? Ubwino wa democracy, ubwino wa democracy pa zaka 5 zilizonse Amalawi timapatsidwa mwayi owunika kuti adindo agwira bwanji ntchito achakwera alepheratu eti alepheratu eti ndiye atani achakwera atani achakwera achakwera tikachotse pa baloti malo mwake tikasankhe makhansala a utm tikasankhenso ma mp a utm tikasankhenso dr kabambe president wa utm pa ballot ya pa 16 september zifukwa zake zinayi izi zoti mukavotere ife a utm mukavotere ine ngati president choyamba tikalowa mboma ife a utm tidzakonzanso chuma cha dziko lino kuti chidzakhale chokhazikika chidzakhale mchimake tikachikonza chumacho Mitengo ya zinthu idzayamba kutsika. Fetereza adzatsika mtengo, chimanga chidzatsika mtengo, sopo adzatsika mtengo, mafuta adzatsika mtengo, zovala zidzatsika mtengo, zinthu za magrosari zidzatsika mtengo, ma school fees adzatsika mtengo, chilichonse chidzatsika mtengo. Ngati kale chuma chikabwereranso mchimake kukhala chokhazikika. Komanso ife a utm tikapanga zimene zija tidzaonetsetsa kuti ngongole za m'mabanki zowongola dzanja nazonso zidzatsike kuti anthu a bizinesi adzakhale ndi mwayi opeza ngongole pa milingo yabwino. Komanso tidzayambitsa development bank yonena kuti idzakhale ndi maofesi ena, malo obwereketsa ngongole, malo ngati pano pa mkabu pakuti anthu a bizinesi azikapeza ndalama zawo kumene kuja pa miyezo yabwino pa ngongole zabwino zosakhala zokwera mtengo kwambiri koma ngongole zabwino zimene zija zidzathandiza kuti a bizinesi adzayambenso kuchita bwino azikaoda zinthu pa mitengo yotsika yabwino komanso adzathandizidwa ndi ngongole mipamba yabwino zikatero mabizinesi awo adzayamba kuyenda bwino kukonzera moyo wawo wa tsiku ndi tsiku chimenecho nde choyamba chachiwiri pa utm tidzayika ndalama yokwana 100 biliyoni kwacha chaka ndi chaka ku boma lililonse la malawi muno kuno ku chikwawa ndiye kuti adzakhala ndi 100 biliyoni kwacha panopa ku chikwawa amalandira ndalama yochepa kwambiri yoti singathe kukonzera zina zilizonse koma ife tikalowa m'boma pa 16 september pano azidzalandira 100 billion kwacha ndi cholinga chakuti misewu ngati umenewu tidzakonze kuno mabridge ambiri anawonongeka kuli mtayamoyo ndi mabridge ena uku onse aja tidzakonze mabridge aja Njanji tidzayikonze ndi kuyimalizitsa. Ma sukulu ambiri adawonongeka, a ma primary, a secondary, onse aja tidzakonze bwinobwino. Zipatala zambiri, ma health centre zinawonongeka, tidzakonze zo zonse zija bwinobwino. Anthu ena nyumba zawo zidakokoloka ndi madzi, tidzawathandize, tidzawamangirenso nyumba zatsopano ndi zabwino. Ndiye tidzakonze misewu, tidzakonze njanji, tidzaone kuti monsemo zikuyenda bwino. komanso doko la nsanje tidzalikhazikitse limene lija pa bangula tidzayikeponso bangula university yakuti anthu azidzapita ku bangula kukaphunzira maphunziro a ukachenjere konkuno ku chikwawa ndi nsanje kumene zimenezi tingathe kudzipanga ndi ndalama imene yokwana 100 billion kwacha yopita ku khonsolo iliyonse ya dziko lino komanso pali nyumba zina zimene magetsi kulibe ndi ndalama imeneyi akhonsolo abweretse malaini amagetsi ku nyumba zimenezo komanso nyumba zina sikunapite madzi a ukhondo akhonsolo apititse madzi a ukhondo kumalo ngati kumene kuja chotero ife a utm tikalowa mboma chachiwiri tidzapange ife ndikuyika ndalama zokwanira ku makhonsolo onse a dziko lino kuti atumikire bwino anthu pokonza misewu yabwino, zipatala zabwino, masukulu abwino, pobweretsa madzi, pobweretsa magetsi ndi kukonza umoyo wa anthu. Chachitatu chimene ife tidzapanga a utm tikalowa m'boma, tidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha mu ntchito za ulimi. Tidzazikonzenso ntchito za ulimi kuno ku Chikwawa ndi Nsanje. madzi aja amachokera kwathu ku Thyolo kumtundako tidzawagwire madzi amene aja project ya Shire Valley Transformation Project ija tiyimalize mwachangu madzi aja tawagwire tikawagwira madzi aja tidzawabweretsa bwinobwino kuno ku Chikwawa tiwabweretse apite m'minda ya wanthu mmalo moti adzisefukira asadzasefukirenso madzi aja tikawagwira tithane ndi vuto la kusefukira kwa madzi once and for all tikawagwira madzi aja komano tikawabweretsa apite ku minda ya wanthu tilimbikitse ulimi wa mthirira tizilima zinthu kawiri katatu pa chaka timalima kale nzimbe kwa zaka zonse alimi ena ang'onoang'ono ali mu kasinthula cane growers kumene akulima kale nzimbe koma kuno timalima zinthu zina zambiri timalima mpunga kuno timalima chimanga kuno timalima soya kuno timalima zambirimbiri tonje tidzalimbikitse kulima kwa zonse zija ndi ndalama imene 500 biliyoni kwachayi yopita ku ulimi tidzalimbikitse ulimi wa mthirira komanso tidzakhale ndi mafakitare oti chilichonse tikuchilima chija tikachilima chizipita ku fakitare tonje tikalima timalima lija tinabweretsa machineries aja amene sakugwira ntchito mpakana pano machineries ma warehouses anamangidwa aja ndiye kuti tonje lizipita kumene kuja likapita kumene kuja ku machinery apange ulusi uja tikatero tikhale makampani konkuno mafakitale opanga ns- oumba nsalu nsalu tiumbe konkuno tikadziumba tikhalenso ndi malo ena akulu mafakitale osoka zovala zosiyanasiyana tizisoka zovala za apolisi tizisoka zovala za manesi tizisoka zovala za asilikali athu tizisoka zovala za utm konkuno tizisoka zovala za mauniform amasecondary school zosiyanasiyana maprimary school osiyanasiyana zovala zonse zija mafakitale ake tayike konkuno kuchikwawa tikapanga zimenezo ndiye kuti anthu akuno kuchikwawa kumakhala mafakitale osiyanasiyana mafakitale a zovala mafakitale opanga mafuta kuchokera ku soya mafakitale opanga em, mpunga kusintha mpunga mosiyanasiyana kuchokera ku mpunga komanso timakhala ndi ng'ombe zambiri kuno ndi ndalama imeneyi tilimbikitse ma dip tanks madera osiyanasiyana ndi ma abattoirs madera osiyanasiyana okonzera nyama ng'ombe zija tikazidyetsa bwino zizipita kupanga mpakana masoseji ndi zina zotero mafakitale ake okonzera ng'ombezo ku maproducts osiyanasiyana zonsezi afunika akhale kuno tikatero ndiye kuti 1 million jobs tayikwanitsa zakuti anyamata athu ali ndi macertificate akapeze ntchito zosiyanasiyana madera onsewa m'mafakitale osiyanasiyana ngati amenewa Chachinayi, ife a utm tidzayika K500 billion chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Monga ena anena, tili ndi migodi yosiyanasiyana m'dziko lino. M'menemo tikadzayikamo ndalama zimenezi, migodi yonse ija tidzayitsegula. Chotero anyamata athu omwe amati adzipita kutali ku Joni kukasaka ntchito, azipeze ntchito m'migodi yathu ya dziko lomwe lino. Komanso tidzayika ndalama ina K500 billion mu ntchito zokopa alendo, kuno tili ndi Majete Game Reserve, tili ndi Gwaza marsh kuno komanso tili ndi malo ochititsa kaso ambirimbiri ponsepo tidzawakonze konse kuti alendo ochokera madera ena a dziko lino ndi kunja azibwera mmene muja namatipatsa ndalama zambiri chotero ife takondwa kuti taonana takondwa tinabwera pano munatidikira koma kunjaku kwada koma tikuthokozeni kwambiri kuti munatidikira mpaka nataonana tidzabweranso tsiku lina kudzapanga msonkhano wa rally wabwinobwino koma zovoterazo kazisungeni kuti pa 16 septemba mukavotere ife a utm mukavotere makansela a utm mukavotere ma mp a utm mukavotere president wa utm ndi cholinga chakuti ife tikalowa mboma pa 16 pano tilikonze dziko lathu likhale labwino Kwa zaka 60 silinathane ndi vuto la kusefukira kwa madzi. Kwa zaka 60 silinathane ndi vuto la njala. Kwa zaka 60 silinathane ndi vuto la umphawi. Ife a UTM tikubwera for economic revolution, kusintha umoyo wa Malawi pa nkhani za chuma ndi chitukuko, kusintha dziko lathu pa nkhani ya zachuma ndi chitukuko. Tifuna zimenezo tizipange tikalowa mboma pa 16 september tinaziyamba kale pansi pa ulamuliro wa malemu dr bingu wa mutharika zimenezo chifukwa tidzazipitirizenso ndi kuzichita tikalowa mboma pa 16 september pano chotero mukativotere ife pa 16 september pano zikomo kwambiri mungu akudalitseni mungu akutsogoleni zikomo kwambiri Zikomo, zikomo, zikomo, zikomo. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri amayi ndi abambo anyamata tashoka. Tisanabalalikane, ndikufuna ndinene mawu awa. Dr. Dalitso Kabambe amene akhale president number 7 kumalawi kuno ndi awa amatiyankhula pano. Chonde tisayiwale mawu awa. kuvota timavota kamodzi pa zaka 5 kuvutika timavutika 5 years likafika pa 16 september pano tili ndi mwayi umodzi okuti tisinthire kayendetsedwe ka chuma kumalawi kuno mavuto akumalawi kuno ndi mavuto azachuma sitili ndi vuto lina lililonse koma vuto la zachuma mukayang'ana wina aliyense amene ali ndi chikumbokumbo chokhala president kumalawi kuno Palibepo amene ali ndi ukadaulo woyendetsa chuma ngati Dr. Dalitso Kabambe. Chonde tisakayiwale. Kwa ena amene sitimatha kukumbukira mayina pa ballot paper mukayang'ane president amene ali wooneka bwino ndiye Dr. Dalitso Kabambe. Ndiwapempha abusa achale atitsekere ndi pemphero akamaliza abusa achale a president athu dr kabambe tikupemphani kuti mupange interview pansipa kenako tizinyamuka ulendo wathu obwerera amayi ndi abambo zikomo kwambiri paokongamo tathokoza kuti tinali limodzi zikomo
tipemphere yehova mulungu wamphamvu zonse tifuna tikuthokozeni ndi kukuyamikani chifukwa cha msonkhano wabwino umene mwatikonzera mulungu wathu pa tsiku la lero pamene taona mtsogoleri wathu akutsitsa mfundo zothandiza dziko lathu la malawi kuti likhale la mphamvu komanso la chitukuko mulungu pamene tikupita kumapetopeto a msonkhano umenewu tifuna kuti mutitsogolere pamene tikubwerera makanso mtsogoleri wathu mulungu mumutsogolere ndi mphamvu yanu pamene akafike kumudzi ndi tonse amene tili pano ambuye titsogoleredwe ndi mphamvu yanu kufikira tsiku la chisankho limene tizavote mulungu mukhale nafe musatisiye mutitsogolere mwa zonse tapemphera amen